dịka omenala Igbo si dị ana m akpọlite ọ bụrụ na o nwere nwoke onye Ọka n'ebe a biko ya kwụrụ ọtọ Aha, etu a ka esi eme ya n'omenala Igbo Ee, biko weta na oche na Ee? ime ọka nna omesịrị m ọjị o ọ bụ ama aka

ọ bụ na ọjị ka m ji n'aka igbo na-ekwu okwu na-asị na ọkụ agbalụ nwata n'aka anaghị arụgbu ya ọrụ nnọọ bụ ọnwụ aka nri aka kpọpụtara na mgbo wee ru n'efere mgbo ọ bụrụ na isi emetụta na mgbo na ọ bụ ka ọ bụ ekwe anụ mgbo ibe a na-echere anya chimụmụ were ọjị na-abụ ọka

Omenala ka anyị na-eme. Tete were ego Anioma na Ikwerre anyị ga-adị ndụ. Ọha na eze ndị Igbo anyị ga-adị. Em, Otu a ka ọ dị. Ee, Nollywood. Ee, ọ dị m ka m gwa unu okwu Ojukwu gwara ndị Ogoni. ndị Nollywood good morning Nollywood good morning ụtụtụ ọma ezanụ unu na-ekwe ee ọ dị mma ee ihe a ka Ojukwu gwara ndị Ogoni maka na unu bidoro ejije mebe ya n'Igbo Chukwu gozie unu unu fụzi ya na ọ gaba unu mara ihe merezi ya n'asụsụ ọzọ hafụ nke unu mana o si taa dịba mma o mere gịnị ọ dịbara gboo anyị bara ya n'afa ee chineke Chukwu Abịama ebe ọ bụ na ọ batagwo anyị n'obi ịchọ obi nna anyị bịanụ meere anyị ebere bịa kpalite n'obi ụmụafọ igbo na ndị ọchịchị ala igbo inye nkwado Ee, ọkwa ka ọ dị ee ndị a niile ka anyị ha gbakọta ebe a n'ụbọchị taata maka ọdịmma omenala na asụsụ igbo ka chineke bi n'igwe anya gozie agbammbọ anyị a ka ọ ga-abụ mgbe anyị na-esi ebe a na-apụ ka ọ bụrụ ihe ntiwa na ihe mgbawa nye asụsụ na omenala Igbo nke dabara ununu anyị kelere ndị niile gbara mbọ ndị Sụwakwa Igbo ndị nọ ebe a anyị kelere ndị ụlọ ọrụ dị iche iche ndị na-enweghị ike ịkpọcha afa ha Chineke kelee unu karịa

eze ambasadọ injinia ọdịbe anyị onyeche promis obinna ọrụ na-esa ji eme ọnụ ndị igbo ndị igbo bụ nnukwu azụ enweghị ozuzo mana n'ihi enweghị mmasị n'ebe asụsụ na omenala anyị dị ejirimara anyị wee na-achọ ifunahụ anyị anyị ga-ekwe ka ejirimara anyị funahụ anyị anyị jikwa ohere a na-asị ndị nze ndị ọzọ ndị eze ndị ichie ndị na-echi echichi ndị na-arụ na redio ma na telivishọn anyị na-asị unu nnọọnụ ndị otu anyị bụ ndị Nollywood nke wepụtara oge ha ma ndị bụ ndị directors ma ndị bụ ndị producers ma ndị bụ ndị actors bịara ebe a n'ụbọchị taa anyị na-asị unu nnọọ n'ụzọ niile ka isi bụrụ onye ibu anyị na-asị bikonu onye chiri ka o chiri ya zere n'aha Jizọs gịnị ka anyị ga-emenụ wee mee weghachite asụsụ na omenala Igbo azụ n'ihi na ugwu nke o nwere na mbụ aghọọla ihe akụkọ ọ bụrụ gị pụọ na mba hụ nwanne gị bụ onye Igbo ị sị ya nwanne kedu ihe ga-apụ ya n'ọnụ otu anya n'oyibo ị baa n'ọfịs hụ nwanne gị ị sị nwanna ọrụ na-agakwa ya sị how can I help you mana ka ibe n'akụkụ onye Hausa ha laa n'oge ala ha onye yoruba na nwanne ya were asụsụ ara ebi n'ụbọchị taa ihe ụmụ anyị na-amụtakarị bụ ihe ọjọọ ihe gbasara ndị ọzọ ọ bụrụ na ka a na-eme n'ụbọchị taa ma ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-agbazi ọtọ na-agagharị a sị ha na-eme sagging ọ bụ ihe a mụtara na telivishọn otu ndị ọcha si agba ọtọ ma otu ndị mkpọrọ nọ na mkpọrọ n'obodo oyibo mgbe uwe ha yi na-agbadata agbadata gị bịazịa n'akụkụ ụlọ anyị taa ya bụrụzi ihe eji eme nganga ma nke ka njọ karịa ibe ya bụ onye ewere ihe o yi n'ime ike o ji eme nganga ihe o yi ruru unyi achọghị ịgaba ihe dị ka n'okwu gbasara na nne na nna riri mperi n'okwu maka na ọtụtụ ndị ama mụ na ala Igbo ejego m be ha nọ be ha na-asụrụ ụmụaka ha oyibo ụmụaka ha nọkwa n'ụlọ akwụkwọ na-asụ oyibo ụmụaka natakwa be nna nne na nna ha a na-asụ ha oyibo o nwere igwe kpọrọ m oku o nwere nnukwu emume ọ ga-eme o ji ịkpọta ụmụaka ya ka ọ kọwara m ndị ha bụ a na-asụ igwe si ya igwe ịda gị gọọmenti na-eweta ego na ọ bụrụ na ihe akwa ha na-ebe na-emetụ ha n'obi dịka o si dị taa na naijiria anyị nwere steeti ise bụ steeti ndị igbo so ego ịbụọ n'ime ha na-eweta erugo ụgwọ anyị na-eme ihe nkiri n'igbo kwa ọnwa kwa ọnwa and all igbo speaking states of this federation restore igbo film summit